from which the story uh, is told muchichewa tingene kuti kodi akuyankhulayo ndi ndani ya amene akuyankhula mstoryyo ndi ndani kodi akukamba za ena akukamba za yekha kapena akukamba za awo mwina nkunena kwina so on this one tindi uh, ma point of view atatu it was further divided into

kapena kuti in the story ndiye kuti amene akuyankhula zomuchitikira iye mwini kapena mu english tingene kuti the narrator tells his or her perspectives mwina tinganene choncho and we can easily identify the, pers the first person point of view uh, by uh, these pronouns so ma pronouns amene amakhala common uh, ndi achina i we us ndi amene amakonda kupezeka kwambiri mu first person point of view so mukazangoona poem or story mukupezeka these three mungodziwa kuti ili mu first person point of view and we have uh, number two on this one b imatchedwa kuti second person point of view second person point of view uh, iyi imakamba za ena kapena za wina yeah tingene kuti the narrator is not taking part in the uh, story or the poem so we can easily identify second person point of view chifukwa ma pronouns ake amene amapezeka mu so, uh, yours ndi your kungodzaona zimenezo zo mu poem mungodziwa kuti uh, its second person point of view so it, it can either be a story uh, short story or um, a poem tina number c uh, tili ndi third person third person uh, point of uh, view point of view yeah third person point of view uh, on this one tingene kuti za wina kapano za ajawo mwina tinganene choncho so tinganena kuti uh, it was further divided into two tindi yoyamba third person of, of view third person point of view imatchedwa kuti omniscient omniscient ndiye kuti the narrator knows everything about the characters knows all and we have number 2 uh, this one imatchedwa kuti limited third person point of view ndikuti uh, narrator is restricted sadziwa china chilichonse it, you know what they see or no but in omniscient

uh, itself themselves themselves yeah zilipo zambirimbiri mukazangoona kuti ukamba za ena ake yeah mungodziwa kuti imene eh, that's a uh, third person point of view ehetu um, one more thing uh, chimene tikuyeneranso kuchidziwa ndi mood so let's have here uh, mood and sometimes uh, ndiyike apa ikhale tone mood and tone ndi apa ndiyambe ndi kufotokoza mkulu uyu tone tikamakamba za tone it's like the voice we are talking about uh, the voice so uh, tone is the voice you can imagine when uh, someone is reading the poem wina akakuwerengerani pamakhala ndakatulo zina pa radio paja ndi mmene ikumvekera mumatha kuuza kuti i think iye ndi yomvetsa chisoni according to the tone kuti mawu akumveka motani so that's uh, the tone pomwe mood uh, in mood apa ndingane kuti its overall feeling you see so v- iyi tikamba zoti ndi voice pomwe iyi ya mood iyi its a feeling you see so a mood we can define a mood as a, an overall feeling of the poem it can also be created by the tone eh? so tingadziwe mood of the poem kutengeranso tone you see so tone can help us to know the mood of the poem so uh, both tone and mood can be sadi tito kandi sadi mood or sadi tone tito kandi happy happy mood somber mood sombre or somber amafanananso ndi sadi nchimodzimodzi its the same thing and tindi mood monga nostalgic nostalgic mood iyi imakhala yoti kupanga reflect zina zake zomwe zinachitika mbuyo let's say some people were dating and they separated and they, they are trying to reflect uh, what they were doing yeah komanso mood uh, itha kukhala romantic ngati mawumu mu storymu kapena mu poemmu mupezeka mawu achina love ndi ena otero imeneyo imatchedwa kuti romantic mood or romantic tone uh, we can easily identify a tone or a mood of the story uh, kuti ndi ya sad ngati mupezeka mawu associated with uh, death

the one who speaks in a poem kapena the one narrating the story so persona of course uh, it's related to uh, first person point of view ngati personayo akukamba za iye mwini kapena akukamba za ena kapena akukamba za ajawo so persona can be uh, object

human being so apa titha kukhala ndi ma orphans widow yeah or uh, grandparent mwina agogo akudandaula kuti ana awo sakuwathandiza chanchani so atha kukufunsani kuti who is the persona in the poem so just be specific just relate the stanzas 1 kuti what's the story talking about kodi akuyankhulayo ndi ndani mu story mmene momo mu poem mo ndiye mungotchula chimenecho yet uh, chinthu china ndimakakamba za stanza apa number 4 amatha kunena kuti pick out a figure of speech in stanza chakuti chakuti so when you talk about stanza tinganene kuti uku imaimilira ngati uh, a paragraph paragraph in a poem so this is a paragraph in a, a poem in a poem imatchedwa kuti it's a stanza eh, t- timizeremizere tija so chitha kukhala chimodzi timati yampululira kuchichewa timati ndakatulo yampululira chingokhala chiparagraph chimodzi ndiye timakhala ndi ya ndime ndime ya ndime ndime ndiye kuti iyi ndi mastanza and iwo pa mastanza apa tili ndi magulu magulu like stanza forms atha kukufunsani stanza forms uh, in stanza forms we have uh, one imene imatchedwa kuti uh, couplet couplet ndi kuti imakhala timizere tiwiri ikhala mizere iwiri izakhalanso iwiri basi penaponso mizere iwiri mizere iwiri like chonchi ngati ako kastanza ako kastanza ako kastanza imene imatchedwa kuti a couplet and we have uh, tercet

so we have quintet yeah it's a uh, queen uh, quintet yeah quintet ndilembe bwino bwino zoneke so q u n t quintet yeah something like this

ya oct means 8 sept chimodzimodzi hept its the same thing eyetu madolo uh, that's the thing about the stanzas china amatha kukufunsani kuti munene setting mukambe za setting so in setting as number 5

imeneyi ndiyo imatchedwa kuti it's a setting so uh, in case of time uh, ndekuti uh, it can be historical time ndekuti during war mutha kunena choncho kapena story yokambidwa pamaliro yeah that's the uh, time as well when you talk about where apapa ndiye pali magulu angapo imatha kukhala urban ndiye kuti ukamba za ku town let's say ukamba za misewu like they're also mentioning about trains and buses mungodziwa kuti imeneyo that's urban setting we can also have uh, uh, a rural rural rural setting ndi kuti the story ikukamba za kumudzi akukamba za let's say well like zitsime eh, zitsime zimapezeka kumudzi they also talking about uh, let's say dogs kapena any kind of livestock ndi kuti mungodziwa kuti imeneyo ikukamba za kumudzi eyetu komanso itha kukhala semi urban story ndikuti in every poem you are reading you should consider these things semi urban ndikuti ikukamba half town half kumudzi ikukamba chikatikati kapena yambira kumudzi ikathera ku town so that's the thing komanso apa pa rural pa Story or poem ngati ukukamba zokhudzana ndi ulimi ulimi sumachitikira mtauni mukudziwa kuti it's a rural setting yeah so uh, when you talk about uh, setting it means uh, geographical or physical uh, location mwina ndinganene choncho kukamba za poem kumene kuchitikira or physical location can be climate whatever the environment of the story can be imeneyo ndi imene imatchedwa kuti it's a setting and in number six uh, we can also talk about a plot in every story timakhala ndi plot ngati tilibe plot nde kuti our story cannot be such interesting nde atakufunsani what is the story i mean what is the plot of the story when you talk about uh, the plot of the story apapa imanena kuti it's a sequence sequence of events sequence of events that make up the poem that make up the poem or story eti kuti mastanza aja mukatenga information yomwe ili mu stanza 1 number 2 ndikuzijoinitsa

oxymoron ndi zina zambiri ndifuna ndizifotokoze bwinobwino in that video so uh, watch out you should be ready eetu magayizi zinthu zomwe ndimafuna ndikuwuzeni apa i think ndilekere pompa komano if you have enjoyed this video please don't forget to subscribe to my youtube channel as well as liking my facebook page unique online classes malawi and if you have any question in any subject